Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị abịakwana ka anyị si abịa ee okwu akpụ n'ọnụ kedu ihe bụ okwu akpụ n'ọnụ ntọnanị eji mara ndị Igbo ịgba mbọ ntọnanị eji abụ ọgaranya nke mụtara aka aja aja na-eme gịnị na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ nke butere onye rụọ o rie ndị oyibo wee kpọọ ya wọta shọ so o wee bụrụ anyị amawelụkwa na obi nna anyị ukwu anyị nọ na nke ya taa taa ine anya onye anyị nọ n'ọfịs ya taa bụ high chief doctor ambassador prophet Cyracus Nnamezie Monday akụnna eziogo one of ichida the national president greenfield estate and the national BOT chairman Amuwo Odofin General Fitness Sports Club of Nigeria ọkwa ya nna anyị and the president and the founder Sibako Group of Companies subsidiary of eh, Best Gas West Africa Nigeria Limited Ah, anyị wee sị na anyị ga-abịa na ama gbalụ na ọgaranya niile a ọ balụ taa taa na kọmpịnị niile ọ nwere na ọgaranya a ọ na-eme n'ala Igbo na o nwere obere kemist ọ dịka ọ dịka obere famasi ọ dịka ọ adịrị obere famasi Jai. ee ọ dịka ọ gachawiri obere ihe so ama na-agba na nya bụ nwoke na na onye ọgwụ ego anyị wee sị ka anyị bịa ka o gosi anyị etu esi agwọ ya bụ ọgwụ ego anyị chọkwuru ịkpata ya bụ ego etu ikenga ya dị ma ibobo ya ma oke ite so nna anyị anyịwa bụ ndị ụtọ ndụ midia haus nọ n'obi gị taa wee sị na ka ama agbalụnụ ka ị kọwa etu i si wee nwee ego na ọ gbaziri ma ụfọdụ ndị ọgaranya gharị ma ụmụ ogbenye ụfọdụ a sị mba na egwu dị na ọ bụrụ eziokwu na ọ bụ one one naira two two naira na o nweghị mgbe i ji tụtụ ya na ego aja ọ sụrụ sụọ mgbe oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ anyị wee sị ka anyị bịa na ịkọwazi ịkọwata ha ọka ka e wedagara gị nwoke ọmụma hope ụzọ dị mma ka i je kọwatapụ nke fọrọ afọ ọ maka ya ka anyị ji wee bịa daalụ sir o Oo, Mm, daalụ ah, mmadụ m ekene unu ụtọ ndụ midia haus Yes, ekenekwa m unu rinne daalụ ana m asị na unu rụchaa ọrụ a gọọmenti kwesịrị imere unu bọjetị because ọrụ unu na-arụ ga-azọpụta ọtụtụ ndị mmadụ na insekuriti ọ ga-azọpụta obodo anyị ọ ga-eme ndị polisi akwụsị spendị ego ịgbafusi mgbọ maka na ọ bụrụ na ewechigha azụ otu ndị Igbo si wee bido ewechigha anyị azụ anyị bidokwa otu ahụ ọzọ ife a na-ekwo n'ana Igbo ọ gaghị emezi nya bụ ego niile a na-akwụ ndị sekuriti na ego niile anyị onwe anyị bụ ndị Chukwu gọziri ji were ebu ndị polisi na ndị DSS were anọ n'ụlọ anyị esevu ego nke ahụ were na-enyere ndị mmadụ anyị aka so ana m ekene unu rinne wee sị na Daalụ. Chineke ga-anọnyere unu ma na ezinụlọ unu ma ife ọbụla unu bu n'obi Naijiria ga-echetakwa unu Amen. kwụọ unu ụgwọ maka na ọrụ unu na-arụ abụrọ ọrụ unu na ọrụ Naijiria Amen. ya ka m ji asị Naijiria ga-echeta unu n'afa Jizọs Amen.
ee nna anyị nnọọ biko kene anyị batalụ na kọmpaụnd a a na-elodu ngwa ahịa o nwe ka m si wee pịa anya hmm. efe adịrọ ebe niile juru eju katọn katọn katọn anyị batakwuo n'ọfịs gị awọdụ tele si oya biko kene kedu ka i si wee ruo ebe a ị nọ tata wee nọdụkwuzi anwụ ada acha gị anwụ na-acha ndị ọzọ ị nọ na AC ụmụ ọrụ karịa everywhere i jere i nwe ọfịs enwe nwee ya n'ime steeti so biko kene kedu ka ihe a si were mee kedu dibịa gwọọrọ gị ife a kedu sosaiti ị nọ na ya maka agụọ nwa na wee gụọ otu kedu ka o si mee Um, na mbụ aga m akọwara unu

gara Lagos ma ndị gara pọt ndị gara ịgba bọị ka ha batara wee fụ kanvas ha yigasị ebe anyị na-agba krismas m wee sị fa ebe ka ha si ha sị na ha agaana bọị na ọga ha zụere ha kanvas ha ji wee bata and mụ onwe m enwerọ kanvas ife m na-eyuzu bụ shuu ndị vileji so m wee sị ha ebe ka ha jere ha sị ụfọdụ asị Lagos ụfọdụ asị Port Harcourt wee naa wee be m akwa wee sị nne m na a ya-akpọjekwa m bọyị otu a ka nya bụ ife si wee bido na a ya-akpọje m bọyị mkpu a ka m tigidere ewee kpọta ofu nwoke bụ nwanne anyị bụ nwanne anyị bụ nwanne anyị ewee diskọsụọ na a ya-eje nya bụ bọyị nwanne unu nwoke kedu Nwanne- afa nwanne unu ahụ nwanne anyị anwa bụ onye bụ onye a na-akpọ Chief Godwin Ụlọm the owner of Nymph Hotel Oh, ni Nymph Chief Hotel, Ụlọm Chief Ụlọm nwe Askamaya Hotel Askamaya dị na yes, Lekki. nwa ya nwoke second son ya nwe Askamaya Hotel dị na Lekki Okay. so e wee kpọga m na nke anyị ncha bụ ndị Ihitenansa Okay.
o wee sị na m ma-anọ n'aka ya seven years wee gbara ya bọyị Okay. gbasịa bọyị esetụrụ m ewee m gbama nya bụ bọyị gbagidie gbasịa ya at the age of 21 ewee setụrụ m m wee bido afịa wee na-atụtụ atụtụ Ahịa ọ na-azụ mgbe achị. ife anyị na-azụ bụ ife a na-akpọ copper wire ka m mụrụ n'aka ọga m even though ọ zụrụ so many line ọ na-azụ so many line mana nke m nọ na shop oge o dewere m bụ ife a na-akpọ copper wire copper wire bụ ife eji akpa transformer eji akpa fan ife Okay. ọbụla bụ coil so ka m bidoro m gbagote na Ojuelegba ebe m ma anya ọfụma ọfụma which year this is 1998 ka ị gbagotere Oju ka m gbagotere that is mgbe esetụrụ m okay kedu year akpọpụrụ gị bọyị akpọpụrụ m bọyị 92 92 yes. setụrụ gị when setụrụ m 98 98 yes okay ewee m bido nya bụ mbọ ego enyere m ezuoro m ịkwụ ụgwọ shop ego ole ife enyere m 180,000 na 1998 1998 go ahead esi m n'ime ebe anwa wee jee kwụọ ụgwọ shop 60,000 attachment ego m fọ 120,000 n'ime 120,000 anwa ka m si wee jee meetie ndị ezinụlọ m gwa ha na edukwananụ m na akwụọna m ụgwọ shop mana ego m ji ọ ma-ezu ịkpọsa ahịa ụmụnne m ndị ya enye m 1000 ndị 2000 ndị 5000 otu a ka esi chịkọta ya my mom bụ onye nyere m nnukwu ego bel

ọ bụọ mgbe ahụ ozugbo nọ na ndị nyere m ozugbo mgbe ahụ immediately n'ọkụ n'ọkụ bụ nwanne m nwaanyị Juliana kịta ọ nụgo di so afa di Okonkwo and mama m bụ eh, Regina Akunna nyere m 5000 ọ bụrụ 10000 m nata ụmụnne mama m naabọ 1 1000 ọ bụrụ 12000 Um, um, I can't really remember okay. their name mana okay. ha anụsịgo di ọ bụrụ 12,000 m were ya gbagote Lagos hmm. tinye na 120,000 ahụ maka ego shop yes ego shop akwụgo m ụgwọ shop 60 ọ fọ 120 ego shop na-eread wee gbagote Lagos ejebara m hustling na Ọnịcha jeba ndị ọyị m nọ n'Ọnịcha jee mee hustling je na-egara ha ozi onye m gaara ozi m ga meere gị waybill ọ chọọrọ m 1,000 2,000 so otu a ka m si na-eme as onye ma anya afịa ndị dịrị nwa nwa bọị then na-aga emere ha waybill ebujesiri ha afịa ebe ha chọrọ ka m nwee ike ịraisite ego wee nwee ike ibido nya bụ copper wire so ife a ka m gbagidere mbọ megide gaa na Bini gbamakwa mbọ na Bini na-ehelp na-enyere ndị mmadụ aka shop gị na-eread shop m na-eread na 98 na ya.
98 mgbe m meziri afọ na shop erumego 6 months akwụrụ ụgwọ ya na eyuzube ihe mgbe ahụ ife a na-akwụ ụgwọ two two years wee gbapụ ọsọ bịa Lagos nee anya ife m nakọtara mgbe ahụ ebe 150 something that is 30 something plus 120 m dewe ọ bụrụ 150 something thousand ka m nwere ike ijidenwu m wee were ya gaa afịa mgbe ahụ ekere m afịa m ụzọ naabọ maka amụrụ m ọtụtụ afịa n'aka ọga m amụrụ m nke a na-akpọ fridge parts ya bụ nke a dị ebe a na ife eji arụgasị AC na fridge amụrụ m ya n'aka ya amụkwara m copper wire eji akpa transformer m kebie ego ụzọ naabọ m je na St. Dominic Catholic Church then kpeme ekpere kpesịa na grotto St. Dominic Catholic Church Yaba m kpeme ekpere na their grotto kpesịa were ego a 153,000 tinye na grotto kpesịa ekpere sị Chineke na ọkwa afịa ka m na-achọ ibido ihe a na ego mama m dị ebe a, ego nwanne m nwaanyị dị ebe a ego ọga m dị ebe a na enwekwa onye m ji nke yọsịa chineke ayịyọ maka nna m nwụrụ n'oge so yọchaa chineke ayịyọ ya nyere m aka ka m nwee ike ịba ọgaranya ana m agbado anya yọchaa ayịyọ anwa lakpuo ụra teta ofu obi asị m kee ego a ụzọ naabọ were ofu zụọ fridge parts were ofu zụọ copper wire ewee m kụọ counter m ụzọ naabọ kụọ counter ebe a kụọ counter ebe a na the attachment were 70,000 je zụọ fridge parts were nke fọrọnụ je zụọ copper wire azụcha m afịa anwa kpọsa na-ere onye bịa for fridge parts m ree onye bịa for copper wire m ree ife a ka m megidere megide megide abanye 1999 m tekie stock m fụ na ego m na-agbagozikwa to 300 and something thousand na mgbe afịa m nweziri eruona 300 and m na-agbakwa mbọ gbagide mbọ ahụ banye na the year 2000 m wee fụkwa na ego m abanyena to 500 and something thousand ego m abanyena 500 and something thousand ewee m nee anya gbakọọ line naabọ m na-azụ kee nke ka enye m ego m wee fụ na copper wire bụ ihe ka enye m ego m wee sị mba na m ma erekwazi nya bụ fridge parts maka abịa na nyu anya sị copper wire ebe bụ wholesale a na-ere ya n'uju n'uju bụ n'Ojuelegba bụ ebe a na-ere ya bụ wholesale a ma ama na the whole Nigeria ma ndị si Mali na-abịa n'Ojuelegba mana fridge parts na ebe a na-ere ya n'uju bụ na Borno Way ebe a na-akpọ Oyingbo ka a na-ere ya and the Lawanson Road m wee sị mba na ndị na-abịa azụ m fridge parts ya bụ ndị na-azụ nke ha na-eyuz na ọ dịghị enye m nnukwu ego ewee m kpọọ ofu ọyị m nwoke na-erekwa nya bụ fridge parts ọ bịa zụkọọ the whole fridge parts m nwere m werekwuo ego wee na kọpa waya otu a ka m si zụmazie sọ kọpa waya na-azụ ya o ruo na 2001 Chineke weta enyemaka ofu onye bulatara kọpa waya ndị Yoruba fọdụ amata kotek kotred afa kọmpanị ahụ then bụ kotred k-o-t-r-a-d kotred onye Yoruba bi na UK so ụmụnne ya kpọọ m na o nwere nwanne ha butere afịa so maka ha na-eme rewinding company akpọzie m na dale dale da- dalekọ Oshodi na Dalekọ yes nje there fụ na nke a abụrọkwa wayo n'ọkwa kọpa waya eziokwu nsị ha na ejirọkwa m ego ịzụ ha ncha ha sị m na ha laikiri m mụ na-azụrụ obere obere m na-azụrụ nya bụ kọpa waya obere obere obere ya na-eme na 2001 nzụrụ mbute na Ojuelegba resi ndị mmadụ ndị mmadụ azụrụ so mbidozie ndị ọga m bidozie ịkpọ m na fon ụkwa mgbe ahụ azawabeghị m ụkwa ife m ka na-aza Monday Monday ka m na-aza akpọ m Monday keezi waya i butere anụ m na ị na-erezi ọfụma ị tụmara ahịa sị ha mba o, na o nwere ebutere m waya ha sị m kpọje ha ebe a sị ha mba no na onye a sị na ọ naanị m ga-erecha the waya a one kọntena wee sị lee ka chukwu si and before that 2001 mgbe m zụchara ahịa 2000 m tekiri stock fụ na ego m abanyema na 500 ọ nọzi close to fa- m na-asị ọ m rekpọ ihe a jewe obodo oyibo because na ndị oyi mụ mụ na ha nọ mgbe e duru anyị na boy 98 some ji ego ha ozugbo mee akwụkwọ jeme obodo oyibo some ji ego ha chọọ ime ije obodo oyibo ahụ enye ha fake ha nọrọzikwa na-emezi ahịa iro so m wee gbakọgide nwee ndị nọ n'obodo oyibo na-akpọ anyị na ha egbugo ozu mana otu abụ ezi anya fụrụ n'anya m wee gbakọgide ọ m rekpọ ihe a before luck a ewee bịa ndị ewee jere bịa eregide waya regide waya wee rechaa ngwa afịa wee one kọntena mụ na-ebutezi na-ebunye ndị ọga ha na-enye m ego nje na-ebute ha na-enye m ego nga na-ebute wee rechaa ahịa my brother

m wee tekie stọk wee fụzie na ego m bụ 14 million 500,000 isi m emee yii na-asị m ego m dị ihe a ofu obi asị m n'ọkwa ego m yes ejeziri m kwụọ ụgwọ pakin stọọ mgbe a m bidoro ibute afịa ahụ nje kwụọ ụgwọ pakin stọọ na-eme m bute ahịa ndị mmadụ nje dọwa ebe a ha pụta echi m bunye afịa ha maka eji m abalị eje nkwụ ụgwọ n'ehihie were abalị je buo ka mmadụ ghara itresi m mara ebe m na-eje ebute ya maka ime ahịa ije ibute ahịa ndị mmadụ a na-esogharị gị so m werezie abalị na-ebue m kwụọ ụgwọ ha ebupụtara m dị ahịa pack ahịa side gateman ha enedi anya n'abalị ewere m moto je buru ya so mgbe ahụ ka m kwụziri ụgwọ packing store so takezie stock ego m 14 point isi mgbaka m wee kpọọ oriri na Ojuelegba ebe a na-akpọ Ayilara jee kpọọ oriri na 2001 2001 ewee rime oriri na anyị lara rigide oriri na-aṅụ bia mgbe ahụ bia na isi ewu bụ ihe anyị ji eme ọgaranya ewee ṅụ mma ṅụchaa ewee nsị ha from today na ihe a ga na-akpọzi mbụ ụkwa achị n'aka ọ na-agba otu a otu a gara Mgbe ya afọ gị kwụrụ mgbe Yes. eteti ụgwọ akwụkwọ Ụgwọ akwụkwọ aka. Ọ bara ya kpata ego. Yes. Ọ bara ya kpata ego. otu a ka esi wee ka m si wee gwọọ ya bụ ọgwụ ego ewee m gbapụ ọsọ wee jee na Benin maka ndị nọ na Benin na-abịa azụ m ahịa rinne mgbe ahụ jedị kwụọ ụgwọ shop nọmba 17 Eguadase Street jee na Kaduna na nọmba 1 Kazaure Road Kaduna roundabout Kazaure roundabout kwụọ ụgwọ shop na One Plaza wee kpọrọ ụmụ bọyị m enwe m ụmụ bọyị ịnọ mgbe ahụ maka na ego na-abịazi within that six months m jere ahịa m je na-akpọ ụmụ bọyị ndị ga na-anọ na shop ka m je na-ebute ahịa mgbe ahụ sales girl adịbe workers adịbe n'anya anyị rinne wee je kpọta ụmụ bọyị wee kpọrọ ịbụọ kpọje Kaduna kpọrọ ịbụọ kpọje Bini kpọzọkwuo ofu onye na village mụ na ya nọrọ na Lagos after one year ka m je takee stock ebe ahụ ego m niile dị na Kaduna gwụrụ agwụ nke niile dị na Benin gwụrụ agwụ ọ dịka m dachighara azụ ọzọ ụmụ bọyị rikọọ ego niile ha feelizie na ọga ha abana mụ na onwe m feelie na abana wee bido ịba club o nwere club m so mepee mgbe ahụ a na-akpọ Igbo Agụ wee bido iri ego bakwa nke a na-akpọ Precious Club of Nigeria as onye nwere ego so uche m adịrọzi n'ife m na-eme ị na-eje Kaduna mgbe niile ma ọ na-eje Bini ụmụazị a wee chịrịda m after m nke anwazi ewee m chịkọọ ife niile m nwere wee mechisie branch ahụ wee chịkọọ ihe niile m nwere to ofu ebe wee ṅụọ iyi na aga m emepezi branch ọzọ na m ma achịkọ ife m ọnụ m na-enwegodi ego m na-arụ ụnọ ma ọ na-emepe warehouse na-adọghị nya bụ mgbe afịa wee chịkọọ ọnụ wee bidokwa n'isi again mana ego m agwụrụ agwụ mgbe ahụ maka na esi m from 14 point wee daa daruo to 7 million wee bidokwa n'isi wee gbama mbọ gbama mbọ maka na m na-akwụma aka m ọtọ onye mụ na ya mere biznes ana m eme akaụntụ ofuma otu a ka m si nwetakwa onye ọzọ butekwere m ahịa Kedu onye nke ahụ nwe bụ ya? onye Delta a na-akpọ Erasin aha kọmpanị ya bụ na which year Erasin ihe a bụ na 2000 2002 okay o butekwere m kọntena wee sịzie m na ya ga na-ebutie ọkankụ ọkankụ onye a wee setizie kọntena na-ebutere m a na-ere ahịa nke ndị Yoruba ahụ nọkatakwa kpọọ m again na ha ebutene na ha buteziri three kọntena mana naanị m ama ree ya na m jee kpọọ ndị mmadụ e wee m jee kpọọ nwa mmadụ a na-akpọ Felix Ọfọdụmobu onye ebe onye Ọzụbụlụ e wee m jee kpọọ ya mụ na ya wee jee remezi ahịa rechaa nya ndị a na-ebutekwere m ahịa ndị mmadụ bidozie na-ebutere m maka eziokwu m onye ọbụla na-ebutere m afịa anyị rechaa afịa o nwee nsogbu ọbụla mesie ofu onye eruo na 2003 ebe m na-eje aṅụchara mmanya ofu ọyị m nwoke asị m na nwanne ya na-arụkwanụ na-arụ ọrụ n'Italy na ọ sịrị ya nya chọọrọ ife nya ga na-ebute wee sị ya butenụ copper wire Tony Mr Tony onye Ihiala o wee jekwa na-ebute wire ahụ adịzie mmadụ na-atọ na-akwara m afịa otu a ka ọgaranya si wee bịa ejere m obodo oyibo ọgaranya abịa otu a ka e si butegidere m ahịa butegidere m ahịa wee ruo na 2007 eruo 2005 wee jee lụọ nwaanyị lụọ nwaanyị a m na-anụ today ebe Obiageli Akụnna wee lụọ ya o ruo na 2007 m gbaa nkwụ gbagote Lagos ndị na-ebunye m afịa wee bịa esi m gbara nkwụ wee fụ mmemme niile m mere ebe anwa wee na-anụzi na arụọna m two decking na Ikorodu at this process a na-ebunye m afịa ọ dịka anya ukwu abịara ha e wee withdrawma na-emezi onye bute ahịa ọ sịzie ọ kpọọ onye ọ kpọọ onye a ya erizie nne na-azụ ahịa wee sị mba na m ma eje mara ebe ọ bụ bụ a na-akpọ China otu a ka m si wee jee chọma akwụkwọ China wee chọta akwụkwọ China wee muvuo obodo oyibo m izizi m gara bụ na 2007 June wee gbapụ ọsọ wee jee China wee bido ibute half container o rudu half container mgbe ahụ otu a ka m si butegide half container anwa wee bido ibute full container from ibute full container m kwakpuo be m from ịkwakpu be m otu a ka ego si wee na-egrow nwantịntị nwantịntị ego a na-egrow 2008 akwabara m be m n'Ikorodu o ruo na 2010 m fụ na o teziri m aka m wee gbatakwa this side bịakwa ebe a zụọ ana rụọ ụnọ wee biri na Greenfield a m mechara bụrụ chairman nke mbụ taa so n'ọkwa otu a ka ọgaranya si wee ba ndị mmadụ ji akpọzi m ụkwa achị na aka afọ a bụ 2001 ka m zara ya mgbe ego m ruru 14 million naira ka m zara ya. oke okwu a chịrị aka em, eh, chief okwumereze ka m jikere ịma na Ee, ihe bidokwere na bọyị a ihe bidoro bọyị izizi ahụ shu nwata ibe gị gba hmm. nke gosiri na mmadụ chọọ iṅomi mmadụ ya ṅomie mmadụ n'ihe dị mma na jealous ị dịwa jealous ife ọma maka ịdị mma dị mma yes maka na a sị na eze ihe mere ihe jiri mee na ife adịghị eme na nkịtị hmm. mara ma ị bụ mma

o kee onye ọbụla ego disemba ruo o kee onye ọbụla na-agbara ya bọyị ego mgbe m bịara adị m nọmba 35 ọga m because ID kaadị o nyere m mgbe ahụ bụ nọmba 35 ọ rụọrọ anyị one decking ofu ebe na ojuelegba so ụmụ bọyị niile ma ndị nọ na mushin o nwere ọtụtụ chọp mgbe ahụ ka chọp na-ewu o nwere ọtụtụ chọp so everyday ụmụ bọyị niile anọta n'ofu ebe ahụ anyị ncha biri there so afọ gwụ o nye gị ego ego ole ka ọ na-enye ụnụ oge ahụ? mgbe anwa ego nni anyị bụ ebe 2 naira mgbe m bịara ego nni anyị adị 2 naira then disemba ruo o nye ife a na-enye m mgbe ahụ ada 10 naira or 5 naira ka a na-enye m were jee zụọ akwa anyị ewere ya jee zụọ akwa krismas ị nọruo 2 years ọ sị gị naruo jee fụ nne gị na nna gị o bunye gị ofu akpa rice nyekwa gị ego moto sị gị jee fụ nne gị na nna gị so i jezie ịfụ nne gị na nna gị anyị na-eko a sị ndị jere bọyị so mgbe anwa anyị nọ ebe anwa abịara m rube isi na-agba bọyị anwa ma ndị m bu ụzọ bịa ma ndị bu m ụzọ bịa ndị humility to them ha na-akpọ m smọlị maka enwe m obere arụ so m gbara chọrịchọrị a na-akpọ m smọlị ma ndị m bu ụzọ bịa a na-akpọ m smọlị na-enwe aṅụrị ihe m ma bụ obi juru m afọ na abịana m bọyị and na disemba na m nọruo 2 years ka m si nụ na mma n'ụlọ wee jee fụ ndị ọyị m yiri kpe dat so ọ nya bụ obi aṅụrị m so na-enwe obi aṅụrị a ndị mmadụ weezie na-akparị m na-akpọ m smọlị smọlị obere nwa bịa a na-ezi m jee zụta nri jee zụta nri mụnwa na-ejezi na-azụrụ onye ọbụla nri so o nwere mgbe a na-emezi m bịara rụzie akpa e ji eje azụ nri rụọ ya ụzọ naabọ m buru m na-ebu efere 3 3 3 3 3 m buru efere ebe a 9 m buru efere ebe a 9 so a na-akpọzi m ọzụ nri ọ na-enye m aṅụlị mana ndị ọzọ na-eme ha ifere mana nke m mgbe ahụ na-enye m aṅụlị enwere m target so e megide a sịzie m na ọ mụ ga na-esi na ebe nri na-agalara anyị ọnụ ife na-agala ọnụ ewee sị mgbe ahụ anyị erimego 5 5 naira mgbe ọga mere anyị increase 5 5 naira a day ewee sị na ofu onye ga na-eweta 1 1 naira manija anyị mgbe ahụ gwara anyị ewere ya enye dị smoli na ọ ma esi nri wee wee so ewere ya enye na ọ ga na-abịazi ahịa na ọ ga na-anọ na yard maka na yard anwa okpuru ya niile bụ warehouse so ka ọ bụrụzie ndị so eme offload so m mechazie offload m were one one naira ahụ onye ọbụla contributuru mmadụ 30 anyị mechara ruo 37 mechaa ruo 40 so m were one one naira m jee Yaba mgbe ahụ Yaba dị anyị nso ụkwụ ka m ji eje m ruo ebe ahụ zụọ ihe ofe ife m na-esikawa bụ egusi ma ọ bụ ọkwụrụ Of- egusi ofe ọkwụrụ a- ofe ọkwụrụ ofe egusi ka m na-esikawa m sie ya na mgbede onye batamazi ọ zụta ụtara ọ zụta ụtara Ị ka ma esi ofe ahụ ruo na ama m esie ma ha echebe m aka onye bata batawa ọ zụta ụtara ọ zụrụ quantity ọ ga-eme ọ zụrụ ụtara ọ ya-eme so ihe mụnwa na-ekezi bụ ofe ofe so ị bata ị sị m kunye gị ofe nke gị ekunye gị m kunye gị one naira gị agana so so that because na one naira ahụ ezuziri anyị ije zụọ nri rijuo afọ yes so anyị a na-emezi ewetawa one naira esie ofe

na um, etu o si were society ọ bara bụ society ịgba bọị enwere anything dị ka society society bụ na anyị megideziri mgbe anyị duru anyị ọfụọ ụfọdụ a na-asị na ọga gị dịkwa ka ọ gwọrọ ọgwụ ego mhm. ụfọdụ ebido ahịa anọkata ha enwee nsogbu daa many people a na-asị na ọga gị gwọrọ ọgwụ ego na ọga gị mere nke a na ọga gị mere nke ọzọ eduo mụnwa na-eche uche anwa na-asị ọga gị gwọrọ na ọgwụ ego na so m ma aga n'iru ka ọ gịnị mgbe m bidoro ahịa na-agazi n'iru m wee bịa na-ajụ ndị mmadụ keezi ihe eji asị na ọga gị gwọrọ ọgwụ ego one day ka mụ na ọga m nọ o wee sị m na ọ ndị aka fa adịrọ ọcha mgbe ha na-agbara ya bọyị okwu apụta enwerọ ife ọbụla dịka ọgwụ ego maka na ofu esi ka m jere meet ọga m na Disemba buru akpa rice na ife m zụkọtasịrị as nwa bọyị na-emezi ofuma wee jee kene ọga m wee sị ya dụọ ọga na o nwekwere ihe na-agba m gharị na o nwere ndị i duru a na-eme ofuma nwee ndị na-eme ofuma mana ndị i duru anaghị eme ofuma abịa na-asị na ọga gị dị ka ọ gwọrọ ọgwụ ego ọ sị m nwa m ma ị fụrụ ndị anaghị eme ofuma o nwere ike ọ bụrụ na ha ezuona ori mgbe ha na-agba bọị Mgbe ọ bụ- ọ wee bụrụ na ana ejidere ha Nsị abịa na na ha ezuona ori na o wee kpọrọ m afa onye nwa dị otu a na mgbe ọ na-agba bọyị na ya anụ na ọ zụrụ danfo Ọ- na onye nwanụ na mgbe ọ na-agba bọyị na ya enwute n'ebe o zuru ego dị otu a na onye nwanụ mgbe ọ na-agba bọyị na o nwere mgbe ọ na-arụrụ mama ya ụnọ na village mgbe ego furu na shop ya e wee jee na village wee fụ ebe ọ rụrụ ụnọ nya makụkpọwu n'ụlọ hmm. so n'iwe ka nya ji achụ ndị mere ihe ọjọọ dị otu a ana ya were iwe anwa chụọ ha that iwe anwa o live with them so na ọ bụrụ na nya nwa gwọrọ ọgwụ ego n'ọkwa na onye mee ọfụma ngị nwa e, ọkwa ị na-eme ọfụma m sị ya yes so na ọ nya ka m ji wee butere gị ihe ka m bịa kene gị o wee sị m na o nwere ife dịka ọgwụ ego mụ na onwe m at this age m nọ and the level mere n'ihe na society enwere ebe ọbụla even otu a m si aga n'iru na m were ọ- mee mistake gwọọ ọgwụ adịa n'ihe m na-eme na nsogbu nnukwu nsogbu o ife m na-eme nwere ike na chi ya mazie azụ because na ihe chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ and ọgwụ anwa a na-asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọkwa wayo nnukwute wayo ndị na-agwọ ọgwụ bụ wayo ka ha na-egwu ọ bụrụ na ị nee anya na be fa ezigbo ụlọ adị ya ezigbo ụlọ adịrọ ya keezi ka fa si asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọ bụrọ ọgwụ ego ọ bụrụ na ị nweta ego ị je soro ndị ọyị gị ibe gị unu nwere ego a form club abaa ya ofu aha o nwee onye ife mere e jeere ya ife apụta a na-eriga a na-eriga a na-akpọ ee ee ka anyị mentenuo a na-ementenuzi na iro anwa na ọgbọ ndị mmadụ dịrị mma ife a na-akọ baa ume unu ha na-eche na maintain unu na-eme bụ iyi unu ṅụrụ aṅụ ọ bụrọkwa iyi a ṅụrụ aṅụ o nweghị ihe dị ka ọgwụ ego anyị richa ego ha na-eri na ọgbọ na wedding maọbụ nkwụ nwaanyị maọbụ burial anyị richa ya pụọ ka a na-ana kpụrụ moto ka ifuru onye ọbụla ọ na-agbakọ ọ na-agbakọ ọ na-agbakọ ma ndị okwu mere eze tụrụ afa e nwere mgbe okwu mere e nwere ndị na-egbe na emagheri tuo na convoy otu agbada ya achara ya chara okwu mere eze chaa ya chara rọwa ntịdị onye ọbụla ike agwụ onye ọbụla hei nna ha ụfọdụ achị ya eme ka e jere ịnyụ mmamịrị adịkwuzie ego because a fụ na ndị a so erije ego abaa na moto a na-akọ ọkọ n'isi ọ bụrọ ọgwụ ego anyị ncha niile tara nnukwu afụfụ ịmụbara ararụrụ mgbe mmadụ kedu onye ịrara ube agwazi m unu na mgbe nwa m bidoro afịa enwe ọnụ m ụnọnụ ọ sọ shop ka m kwụrụ ụgwọ ya were ego niile zụrụ ngwa afịa bụ onye ka ị- nwa mmanụ a na-akpọ Edi Nwangwu onye ọgbọ eruru n'ọlụba anyị onye ọgbọ eruru onye ọgbọ elu ọgbọ eruru yes Ọka na kịta. ọ nọzi na amerịka ọ kpọziri family ya ọ gbagidekwere mbọ chukwu na-agọzi ya ọ nọkata mebie na nwaanyị ya sịrị ka ha jezie biri na amerịka ọ kpọziri onye be ya wee lazie amerịka Edi nwa mgbe ekene Ee. Mana ndị na ha ọ ka na-akpakwa mụ na ee nna ya edi ego niile o ji arụ ụlọ niile ọ na-arụ na naijiria ọ mụ ka ọ na-esendịrị ya mụ na-enye ndị mmadụ mụ na ọyị nwa ọyị ọyị mụ na-abụ forever o nwe ihe ya eme ka mụ na onye ahụ nwụọ ya Chọọdụ ịnwa ngwa Mm. ekene Mm.
chifu ụlọ m Ee. eh, Nif Cosmetics Nif Group Nif Plaza daalụ ọnwa bụ ego so onye ọbụla na-eche maka ọgwụ ego gbaanụ ọsọ n'ọwayo ka a na-egwu na ndị mmụọ i jere ebe ahụ a na-agwọ ọgwụ ego ka ị na-acommit ife ọma chukwu kwadoro gị ị na-edelay ya ị na-ewithdraw ya back so afụfụ unu leta anya ife ka ọchara isi kwuru esi anụnwa unu afụkwa na ofu okwu anwa onye ọbụla nwere ego ezigbo ego dịrị gụọ akwụkwọ ọ kwanụ bọị ka ọ gbara ndị nke gụrụ akwụkwọ wee nweta ha agụọ n'akwụkwọ mụtakwa nke fa n'ụlọ akwụkwọ wee bịa mee ya apply chukwu ewere nye ha ego ee nna anyị egbe eji eje ọgụ ụkwa achị n'aka ọ na-agba tatatatatatatatata ọkụ ilu gị na o nwere ihe dị ka ọgwụ ego o nwere secret society na ọ ya-abịa ị ba ị ma arụzi ọrụ ị ma azụzi ahịa ego ifere ọ maka ndị na-asị na ọ gaghị agbalụ bọị na ego ya abụghị ezigbo ego kedu ka i si gba bọị izu ọga gị ohi o setụrụ ọrụ nke o nyere gị ama abalụ gị uru ọ na-agba bọị na-agba akpa ọnya m so unu anụgodi ya m nna anyị o nwere ihe m sị ka m jụọ gị after ị nwere that little first setback ụmụ bọyị nọ na Benin and Kaduna causeụrụ o nwere another setback again i mere encounter in your life yes after nke ụmụ bọyị ọ dịka ụwa gị agwụgo friends gbachazie ọsọ a na-akwa gị emo na-achị gị ọchị na ego ya agwụna You- ihe dị etu o mere na ndụ gị atọ yes are you serious mgbe m nwere nsogbu ọzọ after nke anwa m Mm. nwere na 2003 m nwere issue anwa wee nwee setback ego m makechara e wee gbadaa to 7 million after ka m bịakwara bidozie nwekwa akọ na uche ọzọ batara n'ime m na-azụkwa ahịa na-agba mbọ ego a na-agbagotekwa okay ị nwegoro obere setback wee jee nụọ nwunye gị na yes enwego m si obere setback wee jee nụọ nwunye m na 2000 ị rụbago that two decking na Yes. 2003 a ebidoro m ịrụ nya bụ ụlọ na 2005 2005 yes but i nwego setback then enwego m setback na-agọzi onwe ya agọ wee na-arụkwa ụlọ ahụ ụnọ ahụ anọrọgo na second decking m rapụzie ya ọfịa tojuo ebe ahụ mgbe ego ọzọ bịakwara m wee jezie rụkọta ya okay go ahead so o ruo na 2009 nga m nwere nnukwu shaking bụ 2009 mgbe e nwere economical be- meltdown economical meltdown a mere affect ụwa niile because na ife m na-azụ bụ copper copper na ọ dị ka gold so copper bụ otu a system a dị every minute ife a ka ọ na-agbago ka ọ na-agbatu ka ọ na-agbago ka ọ na-agbatu ka ọ na-agbago ka ọ Money na-agbatu price. yes so ị zụọ ya dị lucky ọ na-agbago na-agbago ọ bata i nwee ego ọ bụrụ na ị zụọ ya ọ na-agbada na-agbada ị bata i luzuo ego so mgbe ahụ azụrụ m afịa rinne ego niile m nwere wee zụọ afịa maka afịa gbadatara anyị echee na afịa gbaratago wee zụọ afịa rinne ego niile m nwere so o ruo one month copper wee nwee economical meltdown 2009 o gburu egwu copper na gold ihe niile wee gbadaa copper anwa eh, ife m na-ere mgbe anwa a kilo bụ ebe 7000 naira o wee gbadaa gbadaa to 3000 eh, plus so ego m kee ịbụọ enwe m n'anya yes m wee sị gịnị ka m ma-eme ego m ma-eji gbapụta one container m dị na port adịrọzi m wee gbakọgide gịnị ka m ma-eme mesịa ndị ọcha wee ree nya bụ container ahụ auction maka akwụzie ha ụgwọ wee ego ree nke i nyekwara ego nke m nyere ha fuo ego ole m kpọ police jee China police jee China mgbe anwa 35,000 US dollar jee na China 2009 2009 furu efu fuo m wee jee China megide nsogbu dị na ya a sị na ọ dị law mụ gụọ invoice mụ na ha sign ọfụma m gụọ the invoice wee fụ ebe e dere ya n'okpuru so o nwezi ife m mewu Jesus so ego ahụ fuo m wee lọta Naịjirịa ụtụtụ ọbụla m teta ụra mmadụ afọ na na-agbakọ m pụọ ahịa na ndị ọyị m ya ama na na onye a nwụrụ chekin container ọ na-asịbu na-abịanụ afụzie so m wee sị mba I think ihe m ma-eme bụ ka m tie ụnọ m for sale kama m na-eje yes kama m ma-eje izu ori m wee tie ụnọ izizi m anwa ebe anwa m bi n'Ikorodu tie ya for sale m wee ree ya were ego wee bidokwa ọzọ ego ole ka ị rere ya mgbe anwa erere m ya 20 million naira na 2000 and- Eh, 2010 ka m Ten, chetaziri iri yes m ree ya 20 million naira

o nwere so many things na-acha ya ọkụ ị kpọọ ya na phone sị ya mee gị nke a na ị nwere nsogbu nke a ka ị na-agwa ya ka ọ na-agbakọ nsogbu nke ya ọ bụrụzie na o nyeghị ị na-asị na onye a bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ na ọ kpara ego na ajọ ọfịa mba o nweghị onye ego zuoro Dangote ka na-achụ ego so eree m ife anwa m nwere wee bidokwa ahịa ọzọ Chukwu na-agọzikwa m maka na ị kwụba aka gị ọtọ chukwu ga na-agọzi gị okay. Mm.
so after experience 2010 ahụ i lere that two decade mm. o nwere another challenge ọzọ ị nwere to date challenge ọzọ m nweziri bụ na 2010 ahụ ka m rechara nya bụ ụnọ bidokwe na-atụ kọpa waya ahụ Chukwu bịara bunie m enu nke dị egwu after one year ego m nwere bịa ka nku m wee bịa gbamasịa ana n'ụzọ ebe a so kọpa waya ahụ wee zụkwa ya ọzọ kọpa waya ahụ wee rịgharị rịa ndị mmadụ na-atụzi egwu ịzụ nya bụ kọpa waya e wee m zụkwa ya tu kọntena o wee rịa rịfuo arịfuo that na i recha ofu kọntena i nwee gain tu kọntena so ego kazie nku m wee bịa na-agbakwuma ana na-azụzi many things o ru na 2012 ego ka nku m wee bamazie other line mgbe ahụ ka m baziri best gas Okay. mgbe ahụ ka m baziri ma fridge gachighatakwa azụ na fridge gas anwa m rekpọrọ mgbe anwa gachigha azụ ego rizie nne m na-atụzi mezie anya warehouse ebe m na-eme offload o mezie ebe o jere m wee fetakwa this side gbaa ana n'ime Greenfield rụọ warehouse zụrụ ụnọ you know kụkpọsị ime ya mere warehouse ife a na-eme chukwu a na-agọzi ife a na-eme na-eme o rukwa na 2014 ndị ọcha wee bubata 1000 container best gas anụnwa their own brand my own best gas wee bubata ya 1000 wee pịa ya obodo mgbe anwa eji m bankị nnukwu ego mgbe ahụ Diamond Bank eji m ha ebe 200 million naira na 2014 2014 i ji Diamond Bank 200 million so that money nwee issue na-aghọ onwe m aghọ otu m na-esi repụtazikwa ego m eji m ego anwa wute ego ndị ọzọ m nwere wee buo silinda maka abịara m ba silinda wee vụ na ọ na-enye ego m wee je bie ego were properties m nwere wee mee collateral bie ego ri nne eji ha then 200 million ego ahụ nwee issue wee kpudo ihu n'ana na-achọ ifu efu e wee m na-ebe ọnwụ ọnwụ so gịnị ka m na-akọwa ya nsogbu ada agwụkwa n'aka nwoke ka m nwechara nke anwa enwekwara mgbe m jere tụọ nya bụ line a bịara gosi m n'Ọjọta ife e ji agbagasị perfume ife a ndị Awụsa ji arụgasị perfume Mm. ụmụ ma nke ya na-eme a kpụcha gị afọ ọnụ a gbaa ya eh, gun gun ejere m zụọ ya e nwee mgbe e wetara m ya a sị na ọ na-aga na 2015 2016 or 2015 mgbe a silinda bịara nye m nsogbu ndị ọcha na-achụ anyị e wee m gbaba na nke ahụ tụọ ya 7 40 feet wee bata ebe a ka the whole container batara ndị si mụ bute ya na-ere ihe oge one dị otu a o nwe onye m fụziri o nwe onye m fụziri o nwe onye m fụrụ in fact as I'm telling you ị fụrụ big c na na-ewu ewu kịta big c na na-ewu ewu mgbe anwa m raziri again ka m zụrụ be ya mgbe ọ chọrọ ịmove to Island okay be ya ọrụ na big c na agụ ọnụ yes bụ gịnwa ka o lesi Mụnwa ka o lesịrị ya. ọ dịka half plot ọ bụrọ half ọ full plot plot rụọ duplex duplex nya na onwe nya nwekwara issue mgbe anwa mụnwa nọrọ ọfụma mgbe anwa ọ bịa meetie m sị m zụrụ be ya na ife ọ resịrị m ya mgbe ahụ 45 million na 2015 or 2016 m wee zụọ ya this container 7 container abata ndị ya azụ ya enwezi onye m fụrụ ha sị na ndị na-amanufacture ya gbaburu break m sị unu agwarọnụ m na a na-amanufacture ya na Nigeria na ha ebidokwana ịmanufacture again afịa m na-ebe eh, maybe 70 million per container ihe a na-ekwezi m 20 20 million per container ewee m zụọ be big c ahụ wee buru the whole ahịa gaa there parkịa ya ọ nọrọ there two years and ikochi na iyere yes m wee fụ na ife a na-ekwu bụ eziokwu chi na-efo ọ na-ada m emechaziri ree those container 17 17 million rechaa nya wee rezikwa ebe ahụ ede wee replace ego move out repair the building again resi ofu onye Amichi ego ole ka ị rere the building mgbe m reziri ereziri m 70 kwa Multiple. 45 70 Yes. o nwere ihe ị na-eme omit Ah. that 1000 container anyị chọrọ ịma ka ị ka gị 1000 container ahụ ndị a buturu ndị a buturu price butuo nya nke dị egwu that we can sell my own containers nọzi na port akwụwo m ụgwọ mụnwa nwere 22 container mgbe anwa akwụwụzie m ụgwọ so 22 container ahụ m- achọbụ m ibu ya once m na-eburuzie small small mana small small m na-eburu ya m burugodu ndị a na-ere ihe dịka 15,000 cost price m nọ maybe 22,000 so nsogbu dị n'afịa riri nne nọ ị na-enwe nsogbu ị kata obi the only thing m ma-agwa ndị na-ege m ntị bụ na ife dị na business ma ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa bụ ịkata obi ị sị na ife a ka ị chọrọ ime nke nwa na-eme ife social na-eme ife amara ihe ya asị m na i nwebe setback ị na-enwekwa setback so ife ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa i nwee setback asịna na ụwa gị agwụna gbado anya ọ bụrụ na i nwee setback Chineke na-achọ ịgbasi gị ike ka i nwee more stamina so no ha na-agbagote elu stop ha ọ gbachie the door so uh, yes so that time afịa 22,000 naira ha na-ere 15,000 amazi m ife m ma-eme ife m mere bụ na ndị bankị kpọrọ m na head office ha were fụ maka na o tego aka mụ na ha ji emekọ ife ha sị na ha emechago investigate wee fụ na ife m na-ekwu bụ eziokwu na fa ya streamline nye m ego a ka m kwụọ ya in three years every month ọ na system a na-drop

to change to access mgbe anwa so ife m na-akọwa bụ na ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa ee eh, nsogbu dị na ya so mana nsogbu ọbụla na-apụta na ya bụ ife ga-emenụ ka ahụ sie gị ike more so o nwere ebe challenge adọrọ challenge is in everywhere. Daalụ.
Daalụ. Eh, Your Excellency, anyị kenere gị. na-agwacha ndị Igbo asị na okwu bụ kwụ ọtọ ka siga Yeah. kwụrụ ọtọ ka utu nwa okorobịa ndị Ọka sị na ọ dị ele ọ dị ele Mm. ee ofu ihe m sị ka m jụọ gị again since ị malitere ije wee bụrụ ọga mmadụ one ka ị zụpụtago na business gị ụmụ bọyị one ka ị zụpụtago ya bụrụzie na onye ahụ achọghị ịzụpụta onwe ya ebe ịzụpụtara ya maka a sị na a mụta nwa onye a mụtara ọ mụta ibe ọ mụta ibe ya chifu ụlọ m zụpụtara gị Yes. mmadụ one ka ị zụpụtara n'ikwu eziokwu azụpụtago m ụmụazị six kịta unu ma na time anyị chi bịara na-efo yes a na-abazi n'ụwa ọfụụ fast fast yes maka na eh, zuzu na-eme afọ four years ịkpọ staff ewume yes anyị a na-echangezi ụmụ bọyị to eh, sales girls Yeah. because na ụmụ bọyị bịaziri na-akpa arụ ị ga-aghọta nụ ka m si gwa gị ụmụ bọyị mere Yes, m yes, yes. It's ego okay. izizi m So mmadụ so six. mmadụ 6 Okay. ka m duru na-eme ọfụma Okay. mana the rest bụzi workers Okay. and now ana m akpọzi bọyị Okay. ife niile m nwere ebe ọbụla bụzi workers Okay. workers ka anyị Nọ, na-akpọzi nọ, daalụ. Ee, biko ee, maka ihe okwu akpụ n'ọnụ aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ Em, igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgo n'etu o si wee gba mbọ from grass to to grace. grace from glass to grace Ọ gara bọị, ihe a na-agba, ọ gara bọị, ọ gbara bọị, bọị, bọị, bọị.
then ụnụ afụgo na ọ dara ada ugboro ịtọ ọ dachakwa o binie
kuchi maka na ọ dara ọ dara ru ala ọ dara dara ọ da ọ dakọrọ ofu ebe ọ dakọrọ so biko and o nwere okwu o kwuru ọ sị na ọ bụrụ na ị daa daru ana ifele emena gị bilite tichaa arụ gị na-eje na nke dị n'iru ma gịnị ọ kasa ee nna ya ukwu kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa anyị maka na ha na-anụ ihe ị na-ekwu ha afụgo etu i si wee malite wee bụrụ egbe eji eje ọgụ fụ na o nwerọ society na o nwerọ dibịa ka since ị na-agabiga ihe niile a o nwere mgbe ije kpọọ si nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị sị mụ amarago na o nwere ebe a ya-akpọ gị were je na amụsu na ama agba karịa maọbụ eje rụọrọ gị ọrụ mmiri maọbụ ọrụ ndị otu maọbụ akpọrọ gị ee sị gị bịa ka eje rụọrọ gị agwụ maọbụ ka a sụọrọ gị ụzọ gị ife dị etu a o mere nke bụ eziokwu na o nwere mgbe mgbe m dara nke izizi na-egekwe ntị mgbe m dara nke izizi ada asị asị n'ụtọ ndụ media Ee, ada m asị asị mgbe na mgbe m dara nke izizi m ghọrọ ị bịara n'ime m ekwensu bịa na ọ ya-abụkwa na ife a na-ekwu bụ eziokwu so ka m jee chọọ ndị na-eme ife ọgwụ ego m wee gagharị m ịgwọ ọgwụ ego ahụ Mm. wee fụ ndị ọyị m nwoke sịrị m na ha na-agwọ ọgwụ ego amarọ m na ọ ndufu ka ha na-edufu m a kpọrọ m jee ebe a na-akpọ Mushin ofu nwa dibịa agwọọ m ọgwụ gwọsịa a kpọkwara m gaa ebe a na-akpọ Idimu Idimu yes dibịa agwọọ m ọgwụ gwọsịa weta ewu egbuo were saa arụ emechakwara sị m jee n'afịa niile afịa 7 dị na Lagos ya bụ nnukwu afịa nnukwu afịa jee tụtụtasịa aja ma ọ bụ afịfịa ọ bụrụ afịfịa ka m fotere ma ọ bụ aja ka m kpotere emere m ya m je kpote emechara sị m na a ya-egburu m ọkụkọ n'isi na ndị na-achụ m si na village esi ebe esi ebe ọzọ otu abụ asị na anyị eje na Bar Beach mgbe ahụ ekpochibe Bar Beach na anyị eje igburu m ewu white n'isi ejere m ya by 12 o'clock anyị arịkapụ jee mee Bar Beach nke midnight nke midnight Bar Beach nke ekpochiri na-abụ eh, 1000 na atlantic eh, Eh, Eko atlantic anyị jere ebe ahụ egbuo nya bụ ewu white wee saa m arụ

akpọje m na nke onye di m asị m na o nwere misteki nwa m mere na nke a ji eme nke a na nke a ji eme nke a ewee m zeekwa ihe niile ahụ e kwuru zemi ezecha m bịakwa fụọ esi m rewe ahịa rinne eje nye ritọn na-enwe aṅụrị na ife a na-eme na-aga na-aga o wee ruo one day m wee jee Alaba jee buo ahịa afịa ka m jere buo na Alaba wee na-abata anọ m na trọk anwa nọkọta moto anwa bu ahịa taya azụ ya wee fiopụ n'ochodi rodu a wee fiopụ na onye ọzọ bụrụ amin onye ọsụ mee ka m jere zụọ afịa n'abịa Kedu afọ onye ọsụ mee? mr gilnet nwa osu Onye ọ ka ọsụ dị ndụ, mee. onye ọsụ mee mr gilnet nwa osu gilbert nwa osu Gilbert Nwosu, Nwosu. onye ọsụ mee. onye ọsụ mee ya n'aka ya ka m jere buo afịa wee Kedu na-abata. afịa dị ya? tọpọ waya Ọba. afịa wee and o biri m kredit wee machapụ taya machapụ ahịa wee huo n'ala nwuru ọkụ wee gbama ọkụ gbama ọkụ gbariri ewee m nakpuo wee bee nwoke sị m na mụ ya akwụchachi ụgwọ to the least na one kobo ama afọ ewee m lachighaa azụ to St. Dominic Church wee jee na-ayọ Chineke na-eme St. Dominic Yaba yes maka ebi m nso there yes wee jee yọma mgbaghara jekwa na groto wee yọma mgbaghara bememụọ ya esi m jere there n'ehihie je na-ebe akwa nwoke anwa m buru ahịa pụtara n'ụzọ afịa ahụ nwuo ọkụ chọta m ọ bịa na shọpụ ụmụ boy m asị ya na m jere ụka ọ chọrọ m bịa n'ụlọ ụka ana m echefu that day yes chọrọ m bịa n'ụlọ ụka yes bịara nchọ n'ụlọ ụka there so m wee yọma Chineke wee ruo na yad mgbe nwoke a chọtaziri m na ya bụ ụlọ ụka so m wee ruo na yad wee jee buo nya bụ ife e nyegasịrị m na nke a na ị ga na-ahịọ n'ụkwụ nke a ị ga na-ahịọ n'aka wee buo ya wee feta ife a na-eme na ebe 2004 2005 mgbe ahụ m dara nda nke izi mbụ so wee je buo ihe niile a wee bịa ebe m na-azụ afịa maka ebe m bi enwe ebe a ya agbawa ihe ọkụ ebi m room and palọ ebe ọbụla bụ taụn m wee bịa ebe m na-azụ afịa maka warehouse mmadụ a na-abata na ya saịdị packing store wee jee ebe ahụ wee wụ ihe niile a were kerozin mụọ ya mụọ ya ọkụ ihe ereme ọkụ reme on my own personal decision ebe ọ gbara nwaanyị ọkụ n'ihi agbakwa ya ọkụ reme ya ọkụ reme ya ọkụ rechaa anya gbaa ya ọkụ ihe a ka obi m gwara gbaa pieces gbaa ya ọkụ ka a gbachara ihe a ọkụ mgbe ahụ ka ya bụ progress ahụ gbara gị mere gịnị wee kpuo ya m wee bido ire ahịa ndị oyi m ahụ kpọjere m there na-emeziwe ya bịa sị m ka ezi afọ a na-aghọziri ha aghọzi fa ee na onweziri nke ka nke ụnụ na-agbazi onwezi ibunu fa mesịrị today wee na-asịzi na mụ bụ nnukwute onye otu mgbe anwa nka nọ n'oju iwe n'ọnụ maka adịziri na-eme ofuma ha na-azị m afọ asị ha na onweziri nke mbara na ya ee nweziri nke otu abụrụ ezi so onye ọbụla na-asị gị bịa gwọ ọgwụ mama ọkwa wayo wayo ka ọ bụ ụmụnne m ee, anyị abịa na nchịkọta m, ịma na akwụkwọ nsọ si na nnapụta kachasị nnapụta bụ nke iji aka gị napụta onwe gị hmm. o nwerọ deliverance karịrị deliverance iji aka gị mere onwe gị ọ maka echi niile gị nwa bụ onye na-ege ihe a akwụkwọ nsọ si na ụbọchị ọbụna ikwupụtara mmehie gị ka mgbaghara bidoro mee gịnị Bịa. dịrị gị o nwerọ ọgaranya ọ ga-abụrụ ifela ama ekwu ewelu kwuo ihe kwuo ndị ihe ọbụla. na na ije jeru onye emerie mmadụ Mba. o nwerọ ọgaranya ọ ga-abụrụ otebi ude ee na-enwekwa mgbe a zọfiere ọkpa kedụ ọkpa ịzọfiere gwa anyị ka ndị dị ndụ ka ndị na-eso gị n'azụ ghara ịzọfie ya bụ ọkpa ịnụ gị from the horse's mouth ọ zọpụtago ọtụtụ mmadụ gị na a na-akpọ gị na-agba omenala dị iche na ịgwọ ọgwụ arụrụ ana ọgwụ arụ o nweghị ọgwụ a ya-agwọrọ gị n'ụwa a kọstọma hapụ onye ga-eresi orijinal o jebe na chọpụ onye ga-eresi ya feki maka na onye feki ji ọgwụ ụdịrị ife ahụ adịghị quote me and I'll prove you wrong o nwere ihe dị ka eziokwu inwe egwu Chineke mana ebe isi wee bido the background isi wee bido matara a lot maka na o chetego n'ọkpala ogbenye ụmụaka ibe ya yiri kanvas si bọyị nata ọ sị mba ọ ya eje bọyị nke ịmara asụ ime gịnị ịsụọ n'ikwe ịmarọ asụ tụkwasị ala abalị nna anyị ukwu anyị ekene gị na ajụjụ niile anyị chọkwara na ịjụrụ na itinye n'ọkpọsa aka kwuo ife niile ka o si wee mee ụmụnne m I think um, um, ofu ihe fọrọ ofu ihe a dị ezigbo mkpa o so n'ihe anyị ji were agbasa ozi ọma maka na ọ bụrụ na ekwughị ya bụ ife na o nweghị ihe ị gwara anyị ee anyị agha ha dịcha okay yes ihe ahụ ihe gbasara ihe ụtụ anyị n'obodo maka na ị mara ihe anyị ji kwuo okwu aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ a bụ ka ndị mmadụ mara na onye arụha adịghị eri and onye na-achọ ka o rie ebe ọ rụha ọ bụ onye ori Mhm. ekpere ma anyị wee sị biko n'ihe gbasara ndị be anyị wụ ndị PG

ka ị gwado anyị ka i si wee chie echichi ya echichi ndị gị chigasịrị anyị macha kịta afa niile a na-etu ọ na ị kpatara ego ka e ji chi ya ka ọ uru ị bara obodo ka ọ na onye kpata ego e chie ya echichi kọwara anyị n'ikwu eziokwu na mbụ ebu m ụzọ kpume okpu otu a gị nwa si ekpu ya na 2001 I am safe, I am safe. otu a gị nwa si ekpu ya ka m si buru ụzọ na-ekpu ya na 2001 yes gị na na- ụwa na- gara aga. 2001 gị na-anọ na the same ee place. yes ewetago so m ekpu nya bụ okpu kpugide Otu iti mezie gị. ee ọ na-efitizi m ụmụnne m na-asịzi m na ị ya-echikwanụ echichi Chai, m wee sị va na ụjọ na-atụkwa m chai. ọ kwa ọgwụ adịrọ n'echichi a na ana m asọkwa maka Ọ- ife ọ ahụ- gwakwara ngwa ahịa ya.
ọkụ gwara ngwa ahịa, ana m asọ. e wee sị m mba na ọgwụ adịrọ ya n'omenala Mhm. ewee m bido e chie m ọzọ Okay. ka m chichara ọzọ Kere afọ ọzọ gụ. ọzọ ụkwa achị n'aka anwa ka m chichara ọzọ ụkwa achị n'aka na ikere Ọzọ asị a. ịkwa ite a gbara ya ara. Yes, yes. so m wee gawazie na-ekpuziri okpu red maka a sị na ọ bụ na m mechirie na m na-abata ụnọ a na-amakịrị m ego m ma akwụ mgbe nwa m mechie ichi Anyị si- maka a na-afụ m okpu red n'isi n'isi. ewee m je chie nya bụ ọzọ e wee chie m a jụọ m afa ọzọ m m wee fụnụ mgbe m gburu ozu na ife zara ụkwa so sị chie m ọzọ ụkwa achị n'aka Ma ọ- ọ- ọ dị n'ego ọ dị n'omenala exactly ee biko nna anyị ukwu Eh, ị nwere ike ịgwa igbo ndị ọma na-ege ntị ka anyị chịkọọ mm. kedu afa echichi ole ka ị chiri ma na different clubs ị nọ ee mụ- apụtara m ọtụtụ klọb maka na ife aṅụlị gbasiere anyị echichi adị m ahụ mma Ee. echichi niile m chigasịrị nọmba wan mana unu makwa na echichi echichi a nke a mgbe m chiri ọzọ maka ife ọtaba jụrụ mgbe m chiri ọzọ ewee m nọrọzie ee mgbe ego na-abịazi rinne m wee na-ana ụlọ na-eme mmemme n'ụlọ na-eme omume na-arụgasị ife Yes. na-emere obodo ife Yes. afa m wee na-ewuzi ụkwa achị n'aka Yeah. ndị obodo wee bidozie wee chime m nke bụ ezigbo echichi na ka m na-agwa gị odee na Eh. abụzi m ichie ichie ka m bụzi ọnụsoro eze ichie eh, ka m bụzi the eze's kabinet echigo m ichie na amaka etere m obodo ekitazi ichie ụkwachi n'aka maka sọ ụkwachi n'aka ahụ ka m na-emelite mana abịa na klọb so ibe m ji wee chikasị echichi dị iche na klọb abịa na Greenfield m bụ prezidenti na bifo m bụrụ prezidenti echiri m Ogbuefi na Greenfield Estate maka na fa chọ ime ife nye fa efi nye fa efi nye fa efi ha sịzie na afa m bụ onye na-enye efi ewee chie mie Ogbuefi na Greenfield. yes echikwara m life man of the year na Precious Club of Nigeria Two. chie eh, eh, em, eh, nwoke biere ibie na Amuwo Odofin Three. chie ọnụ na-ekwuru ọra na Efficiency Club of Nigeria Four. chie ọnwa na Merit Club of Nigeria Five. chie nwanne anyị na Lagos na Success Club Onitsha Six. echiri m echichi dị iche iche aga m echetacha echiri m Otunba na Ikorodu chie traditional prime minister na Shomolu so maka ebe ọ bụla m jere m na-echi m na-emerịrị ife njiri egbe eji eje ọgụ a bụ esi m batara ụlọ wee kpọkọọ yut mgbe m zụrụ Mercedes Benz na which year ihe bụ mgbe ahụ m gburu ozu izizi tụọ ọbụla ọhụrụ ahụ mgbe ahụ m gburu ozu izizi ahụ m je zụọ Mercedes zụọ Volvo zụọ moto na ahụ so wee naba Disemba 2001 buru Mercedes m wee naruo guys etie m ụkwa egbuone na mọnde egbuone wee sị ya mba na ụkwa asị m na ya asị ya asa wee pụta n'ọzụrụ be anyị ọzụrụ Ihitenansa wee kpọọ oriri ndị niile na-ere pepper soup niile nọ n'ọzụrụ ha ncha bupụtacha ife a na-eri m kwụọ ụgwọ ya wee kpọọ yutu yutu niile batara ụnọ paakị ya na-eri ife eri n'ife richia ewee sị na from today ofu onye n'ebe a wee sị na ife a ga na-akpọ m bụ na o nwebu onye mere ife a m mere na Ihitenansa so na ife m bụ bụ egbe eji eje ọgụ otu a ka egbe eji eje ọgụ a si dị so kedu nke ichiri na AIA nya bụ egbe eji eje ọgụ maka ọ yutu ndị AIA AIA ha na-abụ Amaruru bụ A yutu ha Ihitenansa bụ I yutu ha niile Asaa Ubirielem A maka this three town bụbu ofu town before before ekewa autonomous so the three youth ka m kpọrọ n'ọzụrụ wee sị ha na-emego m arrive ewee rie ife richa sị ha na afa m bụ ụkwa ha sị mba na ife aga na-etuzi m bụ egbe eji eje ọgụ na AIA
igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgo n'onye rụọ o rie ị na-amalite ndụ gị emena expect and ọ bụrọkwa iwu na mmadụ niile ga-ata ụfụ were kpata ego ọ bụrọ iwu na mmadụ niile ga-eje bọyị ọ bụrọ etu o si dịrị gị ka o si dịrị onye mana ọ bụrụ na okwu mere eze rotere ha na mgbe nna m nwụrụ mgbe nna m nwụrụ eh? mgbe nna m nwụrụ ife m dị bụ 9 years so mgbe nna m nwụrụ a kpọrọ m kpọje Bini na nke nwanne my mom ebe anwa ka m nọ a subjectizie m asị nwa a na-akpọje ebe a na-arụ ugbo ebe a na-akọ ugbo a na-akpọ ya ugbo na Bini ebe anyị bi mgbe anwa bụ na NIFOR chi fo n'ụtụtụ anyị bụ ndị a na-abịa hayara wee gaa eke na bụrị Odiguetue ebe a na-akọgasị ugbo anyị Edo ebe na-akọ State. ugbo then mgbe m dị ebe 9-10 years anyị a na-akọ ugbo ya ji gị mara ọgba ọrụ yes ọgba ọrụ a na-akọ ugbo anwa wee kọgide ya na-akọ ya megide ebidoro m ebe a na-ere kerosene emechara ebidoro m ebe a na-ere ahịa azụ na mgbede eburu m azụ na-akpagharị na street atara m afụfụ dị iche iche mechaa mgbe m ruru 13 years akpọje m na company ndị na-aka rọba na Benin a na-aka rọba ọ mgbe m ruru 14 years ka a kpọlara m krismas krismas ahụ ka m lara wee fụ ndị ọyị mụ yide canvas wee jụ na m ma esozi ndị a nachighi ọzọ na ha na-ata m afụfụ na m ma esozi ndị a the man na-asị ọ bịara ịkpọrọ m wee si m nụrụ ụdara moto ya mgbe aha anyị enwebeghị fence na be anyị ozugbo m nụrụ ụdara moto ya fụchata moto ya m si azụ ụlọ were ọsọ wee tipụ wee gbamie n'ime jezuo n'ime ọhịa o wee nọgide maka ọ nwanne my mom o nweghị ife m gwara mama m ọ ya-ekwete maka ọ nwanne ya but nwunye ya bụ onye na-subject m to those jobs so a nọchara mgbe ha nọchaziri ha anawa m wee pụtazie nwanne m nwaanyị wee kpọrọzie m laa Lagos efere ya so atara m afụfụ dị iche iche mana today chineke nya nwe ekene Daalụ. It's okay ee igbo ndị ọma na-ege ntị em, ụnụ anụgo n'ọnụ anyị biko nna anyị ukwu ee, ọfịs gị anyị nọ na ya gbara anyị gharị biko ka ị gosikene anyị em, em, ụnụ ga-afụzi ụnọ mmanụ mmanụ ya ọ ife a ka a na-akpọ best gas nke a ife eji esi nri onye ọbụla na-eji uzi ya na bie nke a nke ụmụ akwụkwọ na bachalọ bachalọ ihe dịka oko ọtaba nke a ndị dịka okwu mere eze na adọm ya na duplex then onye bizi big family duplex dọwazie nke a nụnwa bụ ife eji akpa transfọma ọnya bụ imepe anything machine Lister ị ga-afụ ihe dị ka akwụkwọ eji wee demarcatesie that coil dị n'ime ya Yes. ọnya bụsi ihe a ọ Okay. chemical something ka ọ bụ Okay. different type nke a na-akpọ ya Nomex Mm. nke a presspan Okay. nke a eh, eh, eh, eh, gas paper Okay. nke a nụnwa Melinex paper Okay. nke a bụ copper tube nke eji akpa em, friji Okay. arụ AC na-emegasị conduit dị iche iche igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịago na nchịkọta ọnọdụ nke taa ee aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ witi nna anyị ukwu high chief dr prophet Monday nnamezie sirakus ezi nwa akụnna ee ogbuefi na greenfield egbe eji eje ọgụ na aia ee ichie ụkwa achị n'aka ọnọzọreze one of eh, ihitenansa papa ejima Ezi ọgọ na Ichida, eh? the president and the founder of Sibako industry. Unu afụghị ihe niile ọ na-eme tested and trusted na o jeruru n'isi mmiri nke a bụrụ iburu best gas ọ gbaa ụlọ ọkụ maọbụ iburu best copper eh, eh, Sibako o nwee issue nọ n'ọrụ ị kpọọ ya n'akara ekwentị maọbụ ije na their website kere address office a sir nọmba 7 Akọkwa Street Gloryland Estate, Ago Palace Way. Ọkwa ịnụrụ ya? Ehe, Isolo local government. Nọmba 7 Akọkwa Street,
Glory Land Estate, Ago Palace Way. Irute ha na ị ga-afụ ya ihe ọbụla ị chọrọ iburu kwụọ cash ka m jee pụta kwụọ ụgwọ abụrọkwa afịa maka ijide cash ebeere gị ego ị nwekwa more gain ee eh? so biko anyị achịkọtago nke taa wee na-asị na chineke ga-akọntinu na-agọzi gị na ezinụlọ gị na aka aja aja ga-ebutere gị ọnụ mmanụ mmanụ mmanụ ama akọ na ezinụlọ gị mmanụ ama akọkwa na ezinụlọ anyị mmanụ ama akọkwu na ezinụlọ lọl site n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ
aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ ụtọ ndụ bụ na ndụ onye rụọ o rie nwoke so ihe niile anyị fụrụ taa na nke egbe eji eje ọgụ ụkwa achị n'aka na ihitenansa okwu niile o kwuru dị gịnị ele bizinesi dị gịnị ele sibak dị gịnị ele besgas dị gịnị ele sibak and besgas and the president of greenfield Run association hip hip hip hooray